igbo kwenu na ọ ga-adị mma igbo kwenu igbo rienu igbo zụọnụ igbo rienu igbo kwenu igbo zụọnụ igbo mma mma nụ otu olu ka igbo ji gịnị na-ekwu odoziakụ chinyere anaeke ogbonna awụchakwala ọzọ na ihe mmemme igbo ekunie unu mara dịka anyị si ju eju bara abara na mpaghara ọbụla ị kpọrọ anyị anyị nọ ya ọ bụ mkpụrụ edemede ọ bụ ịkọwa ozi ihe ọbụla ị kpọrọ anyị anyị nọ dịka anwụrụ ọkụ anyị na-aza oku n'ezie mana anyị na-asị unu biko ebe ọbụla unu nọ nwee otu ma ihe abụọ unu chọrọ ka e kwuoro okwu unu echefukwara ịkpọtụrụ igbo ekunie n'akara dị iche iche gịnị a na-enweta anyị ma na Facebook ma na YouTube ma na akara ekwentị anyị ga-aza ebe ọbụla e sogodị gịnị akpọ anyị na anyị ga-abịa za gị ya bụ okwu mana ụbọchị nke taata ilu ka m nọ n'elu ya na ilu ka gịnị m ji aga ilu bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu otu a ka ọ dị a makwa na-ekwu ụka gịnị ratu ya n'ilu igbo sị ekwu at- ekwu ụka mgbede ruo anyasị dawa gịnị ya laa gịnị n'ilu otu a ka ọ dị anaghị ekwu okwu gbawam a na-eke ala anaghị ekwu okwu gbawam ebe a na-alụ nwaanyị ilu ka ndị igbo ji arụ ya bụ gịnị ihe ọrụrụ ilu nke m ji mgbe awa a na-atụwara unu bụ dibịa na-agwọ ọrịa dibịa mgbọrọgwụ aha ọ na-aza ihe ọ- aha ọ na-aza na-akakwara ihe ọ na-agwọ dibịa mgbọrọgwụ aha ọ na-aza gịnị na-aka ihe ọ na gịnị agwọ dịkakwa ọzọ dịka ibe ya bụ ihe eji ama atụ agwọ na agwọ ada aha n'ogologo o nwere nke a ga-asị dibịa mgbọrọgwụ na ọnọ ndu ahụ ọnwa ọ nọ nga a mechie nke a mee nke a, ọ bụchaghị otu a ka ọ na-adị ihe a bụ ka bụrụ ilulu mgbe ọbụla ị na-anụ ilu chee ihe o- o pụtara ka ị maa ihe ị ga-eme ihe a wụkwa ilu ka eji eme gịnị adụ ndụmọdụ sị ihe eji ama atụ agwọ na agwọ a na-aha n'ogologo a bịa sị gị nna m ị wụ agụ ọ pụtara na ị wụ agụ eziokwu eziokwu a bịa sị agụ na mmadụ anaghị anọ onye ka ya na ị ga-anọkwa bụ na ahụ na ya ya bụ mgbe ọbụla a tụọrọ ilu dị otu a ọ gị inye gị ime gị ka ihe gịnị i chebe echiche ume i were mmụọ gị gbarie okwu ahụ mara ihe ọ pụtara ọ bụrụ na a sị gị nna m ị wụ agụ gị mazie n'ọhịa wụrụzie agụ mm mana ọ ihe otuto mana ọ na ịkpara agwa dịka ya ya ka a tụọrọ gị ilu dibịa sị ọ na-eme nke emego nyokwa enyo ihe eji ama atụ agwọ na agwọ a na-ahakwa gịnị n'ogologo ihe eji eme gịnị ka ị hụchama ntị gị ahụchama nụmazie anụma meziekwa na-emezie ịma igbo onye na-atụ ilu ya ya na-ada ya na-aga nke ọzọ bụkwa ihe siri n'ọkụ na-agụ agụ gụsie ya ike mana mgbe agụ na-ejidoro nke kpọmkwem ya luo ya na ndụ ihe siri n'ọkụ na-agụ agụ mana o jido nke ya emeghị ya luo ya na ndụ tụbagodu n'echiche ime na ihe a na-ekwu ka anyị na-enwe ndidi na ihe ka anyị na-echere echere ma na-eme maka i weta mgbom luo ya gị na-elegharị anya ebe a na-elegharị ebe ọzọ ọ gịnị ihe ime ka anyị gịnị chebe echiche ime onye ọ dịkwasị ngwere isi na-achọkwa na ịnọ ọdụ mana enweghị otu gịnị o si kwere ya ihe siri n'ọkụ na-agụ agụ mana o weta nke ya ya luo ya na ndụ ihe siri n'ọkụ na-agụ agụ mana o weta nke ya ya luo ya na ndụ ka igbo na-egekwanụ olu m ihe a na-agwa onye isi agwa wụ na gịnị mmanụ anọ n'ofe a na-asị ya na gịnị nnu anọ ya maka ọ ga-eji o gịnị ọ ga-eji aka ya mata nke ahụ ị nwere ike ịgwa ya o gịnị mmanụ anọ n'ofe ọ wụ gịnị nnu anọ ya ị sịkwanụ onye isi mmanya abịana ya sị gị mgbe o ruru n'okuku ya ị na-agwa na ọka gịnị mee ọ sị gị mgbe o ruru n'okuku ya ma mgbe o ruru na mbele ya mgbe a ka ị na ya ma gịnị na mma- mmanya bịara eziokwu eziokwu igbo ihe unu na-atọgbusikwa atọgbu Ak- nkọwa ihe igbo ọ na- ọ na-ewe ka o si eme m n'ahụ ana m asị unu igbo jide ka o ji maka a sị onye ọbụla sị jide ka o ji a ma na nke o ji gịnị amagbuola onwe ya onye hapụkwara nke dị mma mee nke ọjọọ anyị sị na anyị nọ na mgbanwe ka mgbanwe anyị bụrụkwa gịnị isite na nke ọjọọ meme nke ọma ya gaziere unu